An balima cɛman ni an balima musoman n'an filɛlikɛbaa n'an lafasabaa n'an kanubaa n'an diyaɲɛmɔgɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo f'aw sigiyɔrɔ la Mali kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛlen foli don f'a faso kɔnɔ a baso kɔnɔ a wari ɲini sira la ɛɛ laturudala min mankan filɛ nin ye sakila de mankan ye i y'a dɔn n'i yɛlɛla YouTube kan ban n'a fɔra ko laturudala ko n bɛna dɔ fɔ laturu la mali laturudala ka ca ni bɔgɔdaga ye bi mali laturudala ka ca ni malokisɛ ye bi nka a caman bɛ kɔnɔ funu dɛ o kuma na n bɛ fɛ ka na ni sira min ye bi n bɛ fɛ ka lafasali min kɛ bi ka ɲɛsin dɔnnibaaw ma ka ɲɛsin tunkaradenw ma ka ɲɛsin jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi jamana yɛrɛ bɛ degun min kɔnɔ bi jamana yɛrɛ bɛ taasira min kan bi jamana yɛrɛ dɔnnibaaw bɛ min ne bɛ k'u ɲini ne m'u ye n ye longɛri ta m'u ye n ye lupu ta m'u ye donc ne bɛ k'u wele de k'u ɲininka bari n'a digira min na o bɛ bɔ n bɛ fɛ ka na ni sira min ye bi n'an ye turabu ta turabu ye mali dɔnnifɛn dɔ ye a ka bon fɔlɔ kɛlɛmasaw jigi tun don nka an ka kɛlɛmasaw ma sɔn k'u jigi da turabu kan u taara u jigi da minnu bɛ waajuli kɛ u taara u jigi da olu kan u taara u jigi da nasaraw kan u taara u jigi da politigimɔgɔw kan ɔ u ye dɔɔni yɛrɛ min sɔrɔ ka taa la fana o ye burusi kɔnɔna yɛrɛ ye wa a bɛɛ ka fisa bamakɔ dɔnnibaaw ye bamakɔ karamɔgɔ a laturudala a karamɔgɔ waajulikɛla janfa ni namara min b'u bolo walahi dɔɔni tɛ dɛ ne de ye sakila karamɔgɔkɛ ye ka sakila da ka ko dilan a kɔnɔ ka sakila da ka ko tiɲɛ a kɔnɔ maa min bɛ se k'o kɛ mali in na ne don ne b'a fɔ n ko ne yɛrɛ n tɛ laturu masa ye dɛ bari laturu masaw bɛ siran ne ɲɛ laturu masaya kun ye mun ye n kɔrɔla turabu kan laturu masa kun ye mun ye i ka se ka ko dɔ natɔ kunbɛn mais laturu masa sakila de ka teli ka tɛmɛ laturu masa yɛrɛ kan o sakila de ye laturu masaw bɛ siran ne yɛrɛ ɲɛ ne yɛrɛ i ni ne tun b'a ti ɲɔgɔn na turabu la i b'a to ne b'i sa don f'i ye wa mali in kɔnɔ dugukolo sanfɛla la mali dama tɛ dɛ diɲɛ yɛrɛ dugukolo sanfɛla la ala ye ni don nimafɛn fɛn fɛn na ne bɛ se k'i kɛ fɛn dɔ ye turabu kɔnɔ ne bɛ se k'i kɛ n sago ye turabu kɔnɔ ne o tɛ yen o fɛn tɛ yen fo n'a bɔra ala n'a kira

mɛ ninnu bɛ anw bɛɛ bɛ mali la yan mali tiɲɛnen don mun y'a tiɲɛ nafigi soli fana jangarabu minnu filɛ an ɲɛfɛ k'u ye dɔnnibaa ye ka disa ala minɛ ka disaw ni namuw ni jalamugu ta k'a meleke u kunkolo la olu de ye mali dɔnniya buruja ka bɔ yen n'o tɛ bitɔn tun bɛ mali la yan segu don damɔzɔn tun bɛ mali la yan segu don ngolo tɛmɛna yan segu don mali cɛfarin o cɛfarin n'i y'a sigi kɛmɛ sara ye bi seegin bɛɛ tun bɛ bɔ segu mara la ala an dɔw la yan wa faamajuguba ninnu n'i y'u kɔ n'i y'u ɲɛɲini k'u ɲɛɲini i bɛ t'a sɔrɔ buruju ye segu ye ɔ nin ye welewele dakan de ye k'a lase segukaw ma nin ye welewele dakan de ye k'a lase segu ni bamakɔ c'est à dire que mali bɛɛ ye kelen ye maliyɛn bɛɛ maa kelen nka an de sigi bɛ ko an ye dɔnnibaa ni min kumana n bɛ nafolo d'i ma ni min kumana ne bɛ se ka min ye baara garijɛgɛ bɛ da garijɛgɛ bɛ se ka dayɛlɛ ka joli to ka bɔn cogo di garijɛgɛ bɛ se ka n'i y'a ye i bɛ taa sɛnɛ kɛ i ka se ka biri ka sɛnɛ kɛ mugu ni kisɛ bɛ ka kɛ e bɛ sɛnɛ kɛ e b'o kɛ cogo di kisɛ bɛ ka ci e la k'e ka sɛnɛ kɛ e b'o kɛ cogo di yanni a k'a fɔ k'a bɛ nafolo baara di mɔgɔ ma k'a bɛ mɔgɔ dilan k'a bɛ mɔgɔ fɛngɛ degun min bɛ jamana kɔnɔ a y'o furakɛ a y'i fara ɲɔgɔn kan mɛ janfa bɛ mali dɔnnibaaw bolo nanbara bɛ mali dɔnnibaaw bolo namuw kunna hali a tɛ maka ɛsikorow kunna ala kira min buruju ye yen hali a t'u kunna an bɛ taa hiji min na yen walahi a t'olu kunna n'i y'a ta k'a jateminɛ jamana in yɛrɛ kɔnɔ yan gɛlɛya jumɛn bɛ mali kɔnɔ yan dɔnniko gɛlɛya o de y'an sɔrɔ bi laturu bɛ ka da mali kɔnɔ yan n'i ko n'i yɛlɛla yutubu sanfɛ turabu masa baden i b'u de ye n'i yɛlɛla fɛsibuku sanfɛ turabu dana baden i b'u ye nka mun ko tɛ a tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan wa mɛ aw tɛ o aw tɛ nkɔnifɔla lankolon ni maa lankolon minnu b'aw nɔ fɔlikɛla lankolon n'a jeli lankolon minnu b'aw nɔfɛ dɛ olu de don olu de ye ko in de buruja k'a tiɲɛ ni wari t'i kunna i tɛ dɔnnibaa ye o bana nafolotigi min t'a dɔn ko nafolo bɛ baara yɛrɛ bi o t'a dɔn ko ala yɛrɛ bɛ deli nafolo ko la o b'a fɔ cogo di fo a ka segin dɔnni de y'a minɛ kɔnɔ laadalafɛn bɛɛ yera k'a to yen mɔgɔw kan ka ɲɔgɔn bonya cɛkɔrɔba kan k'i cɛkɔrɔba ɲɔgɔn bonya den kan ka fa bonya cogo min na o bɛɛ yera k'a to yen dɔnnibaaw ye ɲɔgɔn fara farala ka dɔnni fara fara ka dɔnni fara fara a b'a fɔ ko karamɔgɔw tɛ ɲɔgɔn fɛ somaw ta ka jugu n'o ye n'i taara nasɔngɔ minɛ o bolo bi o b'i sigi a muso n'a denw jɛ ko karisa y'a donda karisa y'a bɔda k'a nana nasɔngɔ minɛ ne bolo k'a tɛ turabu dɔn ala kira ma taa dɔn dɛli di n k'a taara n bɛ taa fɔ dɔ kɔ ye dɔ bɛ debi ye ala kira ye fɛn fɛn k'a ka da la k'o bɛ kɛ dugukolo sanfɛla la wa a ye kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ bɛ kɛ yan a kɛcogo mɛ aw ye dɔ de fara a kan a fɔra cogo min na an bɛ k'a yɛlɛma ten a fɔra ko jɛnɛya mɛ an bɛ ka jɛnɛya kɛ wa a bɛɛ ka fisa dɔnnibaaw ye ne de jiginna dɔnnibaaw ma jigin faamaw na dɛ n'i y'a ye damɔnzɔn ka fari bi n'i y'a ye damɔnzɔn ka fari bitɔn ka fari mun de nɔ don mun de nɔ don dɔnni o de y'a to bitɔn ka farin damɔnzɔn ka kɛlɛ la kuntalakaw tun b'a bolo moriw don damɔnzɔn kun ko k'a bɛ si n'a ko a tɛ si dugu min nɔfɛ a b'o dugu k'a sago ye mun don n ko dɔnnibaaw jɛkulu faralen don ɲɔgɔn kan ka dɔnnibaa perezidan bɛ yen se bɛ taa kɛ dɔnnibaaw ma wa nin ko in dekilarela jamana kɔnɔ dɛ masakɛ nana ko ka nin baara ye mɛ anw ka anw ka jamanatigi mago bɛ dɔnnibaaw la a yɛrɛ siranna dɔnnibaaw ɲɛ u da ka bon u bɛ fɛn fɔ u tɛ se ne k'i bɛ se ka maa minɛ laturu kɔnɔ maa minɛ kɛ ne k'e bɛ se ka ko dɔ kɛ ko dɔ kɛ o bɛ dɔn cogo min na kɛ mɛ an ka mali dɔnnibaw fugariden ma tɛmɛ u kan an ka mali dɔnnibaw saraka dennin ma tɛmɛ u kan

ou bien an ka dilali kɛ turabu kɔnɔ vis à vis ne kan b'o de mɔ o de y'a to maa o maa bɛ dɔnni vis à vis kan mali kɔnɔ yan bi i jatelen tɛ f'i ka nkalon tigɛ maalankolon ninnu tɛ foyi dɔn mali dɔnnibaaw tɛ foyi dɔn n'o tɛ turabu filɛ nin ye turabu sigilen don hadamaden yɛrɛ de kan k'a ban turabu ye hadamaden i galaka i se i kunkolo i ɲɛden i nu turabu kumana nin bɛɛ kan hali dusukun i ka kan ka dumuni min dun i ka kan ka baara min kɛ turabu sigira de nin bɛɛ kan turabu bɛ nin bɛɛ fɔ ka ban alaji seku umaru ko segu kɛlɛ la wɛta kɛlɛ la ko n'ale kun ye turabu n'ale y'a sɔrɔ dan bɛ turabu la ale tun bɛ kitabu bɔ turabu kan mɛ a ma se ka turabu dan ye n tɛ kuranɛ bisilen bɛ a dɔw kunkolo la u b'a durusi k'a ban a durusilen bɛ dɔw kunkolo la o n'a fɔ sagila durusi bɛ ne kunkolo la cogo min na sagila kɔ ni ne ko i ti si nii na i ti si nii na sagila la ni ne ko i bi taa faransi i bi taa ni ne ko i bi bɔ yen i bi bɔ yen ni ne ko i bi perezidanya bila i b'a bila mɛ ni ni ji ma ji woyo ma se kɔ min mɔ a t'o nouvelle dɔn fɔlɔ dɛ a t'o jɛgɛ da dɔn dɛ ni jɛgɛ min ma baji ko mɛ i ti don o la fɔlɔ dɛ i bɛ kow de kubaruya mɛn k'a sababu sama ka s'i mɔ i b'i sen don a la n'o tɛ dɔnnibaaw bɛ mali kɔnɔ dɛ u dɔnnen tɛ de minnu dɔn bɛ o y'a maalankolon ninnu de ye olu n'a politikimɔgɔw de donnen don ɲɔgɔn na olu n'a a gendarmew de don bɛ ɲɔgɔn na olu n'a faama jugu de don bɛ ɲɔgɔn na ka jamana wari minɛ k'a bloke bloke k'a datugu dɔ b'a tiɲɛ dɔ b'a datugu e yɛrɛ min ye dɔnnibaa ye e yɛrɛ k'a ka da la faama ma taa s'e ma ko n bɛ kabila la e ka wuli a ye miliyɔn d'e ma e ka wuli ɔhɔn n b'a ko datugu yanni k'a ko datugu filɛli k'a la fɔlɔ kɛ n'a jo b'a la n'a jo t'a la la mun na ne yɛrɛ mun de bi min ne yɛrɛ bi ne kɔnɔgwan mɔgɔ fila kɛlɛlen kelen nana i mɔ ko an bɛ kɛlɛ la walahi n'a y'a sɔrɔ a ta tɛ tiɲɛ turabu b'a f'i ye k'a ta tɛ tiɲɛ mɛ an ka dɔnnibaaw t'o dɔn u t'o dɔn olu ye min dɔn dɔrɔn e min sera u ma dɔrɔn fanga de b'e la wari de b'e kun an bɛ ko in datugu an bɛ ko in datugu wa dɔrɔn dɔrɔn de la o kɔ ni dundulu banna gara min ka mutulu la ɛ farabana musaba jalo ta ta tɛ woyo fɛn nin ye wa ala k'a ɲuman bɔ gɛrɛbikaw bɛɛ la y'a kelen kelen a bɛɛ ko dɔn a bɛɛ ko dɔn n'a ma kolankolon dabila kolan n ka ne jɛnɛya mɔ dɛ n'a diya i si jɛnɛya la dɔ bɛ jɛnɛya kɛ n'a ko i ti sini na i ti sini na dɔ bɛ jɛnɛya kɛ a bɛ tunun o mɛ a ye dɔ di a ye kɔnɔ a ye baara kɛ a ye baara kɛ karamɔgɔbaw bɔra yan nɔ k'a fɔ ko mɔgɔ kana d'u ma olu b'a tigi ko sɔrɔdasiw la u b'u tigiw ko nɛgɛ haya tɛ bin o kan mɛ an ka somaw sera ka mun kɛ n kɔni fɔ kɛnɛ organise musow k'u pasa da i fa ye dɔrɔnkɛlen ye fa i fa ye kungerintigi ye i fa ye kɔmɔtigi ye i fa ye jinɛtigi ye o tuma na u b'i sɛnsɛn ka taa musow fan fɛ kɔrɔtɛ yɛrɛ kɔrɔtɛ yɛrɛ tɛ se ka don jama na kɔrɔtɛ bɛ mara kungo kɔnɔ de e kɛlen ka kɔrɔtɛ bila i kunna ka na kilisi t'o ye foyi t'o ye o bɛɛ la u bɛ taa dabarabaliya de fɔ musow cɛ la musow bɛ sɔrɔ ka wuli k'u ka pari wari cɛ himu wa n'u ye tunkaradenw sɔrɔ a banna u ti foyi fɔ tunkaradenw ye ne bɛ se u ti foyi fɔ tunkaradenw ye i banincinin ye k'i dabali i fa y'i fanincinin y'i dabali e b'o fɔ i kunfɛ mun na u bɛ nin dɔrɔn de la ten mana jeli nafiki soni fana jagara kun ne ko mun na an se ka jeli ninnu fara ɲɔgɔn kan k'u don kaso la bi mali jeli mali jeli mali jeli denmisɛnnin bɛɛ fugari de u tɛ se foyi la n'i y'u ye u b'a fɛ ma tuya ka taa fɛ ma tuya n'u y'i jɔ fɔli ga la ni wari t'i kunna i sara o de y'a dɔn ko larabi ma ni larabi m'a cogo dɔn larabi bɛ tɔw bɛ taa kaso la larabi bɛ jigin kɔlɔndingɛ kɔnɔ de e min ye larabi musafa jalo y'a ɲɛmɔgɔ ye e dalen don o kan i y'a faamu ka gawusu kulubali ninnu da o kan ne y'aw bɛɛ ka lagare di bari a bɛɛ ka kɔrɔ ne ye i y'a faamu a bɛɛ ka kɔrɔ ne ye mais a y'a cogo dɔn diɲɛ maa na dɛ a dɔnni bɛ taabolo min kan taasira tɛ a y'a cogo dɔn jeliw alimentairew a y'a cogo dɔn ninnu na ninnu tɛ se ka ko dilan dɛ c'est-à-dire que ne yɛrɛ ma dɔnniya yɛrɛ ko bamananya tɛ bamananya tɛ dɔlɔmin ni bolisɔn ye o bamananya y'i tilen n'i k'i bɛ min kɛ k'o kɛ o ye kelen ye fɛn bɛɛ kɛ jeli kana don politiki ko la munna fɔlɔ an ka bamananw tɛ sɔn k'u den kalan lɔkɔli kalan ma bari n'i den kalanna a bɛ kɛ wara di ka bila i yɛrɛ la kalan modɛli ka ca i b'i den kalan dɔnniya la ani bonya ni makari bɛ ta o de y'a to an ka dɔnnibaa masaba faamaba ninnu fɛn fɛn ni a ye a dɛsɛmɛ perezidan n'a ti wuli a bɛ wuli a ti sigi barika dɔɔni de b'a kɔ fɔlɔ ani a bɛ dɔnnibaa danbetigi dɔw de b'a bolo wo kɔnɔ dɔw yɛrɛ ɲuman na k'an bɛ jijikɔrɔ baara la i tɛna kɛ sɔmɔnɔ ye i tɛna bɔ jijikɔrɔ baara ye jumɛn ye nin bɛɛ bɛ ka fɔ mali la yan k'an bɛ jijikɔrɔ baara la n'i tilala jijikɔrɔ baara la i tɛna don dugujukɔrɔ baara la o dugujukɔrɔ baara ye mun ye sisan o tɛ sonyɛni dabali ye donc ne bɛ min fɔ jamanadenw ye ne bɛ min fɔ population ye ne bɛ min fɔ dɔnnibaaw ye a ye wuli a ka jɔ a ka kunnawolo dabila mɔbili ba sanni tɛ vewuti sanni tɛ n'i y'u ye ka wɔsɔ ni mɔbili ye a bɔra tubabu minnu bɛ u jɔ machine k'a dilan k'a ban n'olu b'a pɛnɛw sécuriser a la ka don a kɔnɔ k'a boli ka n'a jɔ kɛrɛfɛ olu b'a fɔ cogo di jɔn y'olu ye video la ni ne ko n bɛ mɔbili ba kelen dilan n b'a dilan ne ka izini ye nin ye n ka fɛn bɛɛ ta bɛɛ b'a dɔn min ye min ye o mali dɔnna ni dɔnni di mais n'i k'i taara kɔfɛ walayi n'i k'i bɛ bɔ kɔfɛ ka ban c'est fini k'i ye maliyɛn ye aa maliyɛn bɛ sɔn maa faa mɔ a bɛ sɔn sonyɛli mɔ a bɛ sɔn jɛnɛya mɔ da ka bon a tɛ se fɛn na o de y'a to sukɔrɔkɛlɛ de bɛ i bɛ ka i taara wo i ma taa wo n bɛ nin fɔ k'a bila perezidan min n'i sigira jamana kunna hali i ka tugu su kɔ o ka fisa ɲɛnamaw ye to i ka taa maaba su minnu bɛ yen dɛ to i ka sarakati b'olu ye o b'i i bila olu bɛ taa sugo da i la k'i bilasira o ka fisa sarakati minnu b'i i ka dɔnnibaaw sarakati minnu bɛ fɔ i ye ko taa nin kɛ taa nin kɛ u tɛ se foyi la u tɛ se foyi la foyi dɔ ka ne ne yɛrɛ sago tɛ dɔ ye dɛ ne sago la yan dɔ ka ne wele de ka taa ne sigi kaso don t'a la dɛ ayi politigi ko t'a la dɛ ayi n mago bɛ jiri jiri n mago bɛ jiri nin de la sisan ou bien n mago bɛ nin place nin de la sisan sarakaw bɛ yen latu n'i ye sarakaw bɛ yen n'i y'a bɔ jamana in kɔnɔ jamana in bɛ suma sisan n'i y'a bɔ jamana in kɔnɔ jamana in bɛ suma sisan mɛ an ka fugariden ninnu ɲɛ t'o la dɔn bɛɛ bɛ perezida puruti puruti yan fɛ surafɛn bɛ minɛ minɛ fan bɛɛ fɛ n'aw donna surafɛn minɛ na faamaw b'a fɔ k'an bɛɛ ye kelen kɛ faamaw bɛ siran o ɲɛ mun na fanga bɛ siran o ɲɛ mun na n'o tɛ n'i kun tira mori la i tun bɛ taa somakɛ sɔrɔ duguma n'i kun tira somakɛ la i tun bɛ taa morikɛ sɔrɔ a kɛrɛfɛ ni ala ko don o gamu b'a bolo ɛ sira saba baro lajɛ sira saba jɛ n'i taara somaya minɛnw bi somakɛ b'a bolo yen min bɛ taa jiri bɔ min bɛ turabu saraka n'i ko wurudi wurudikɛlaw b'a bolo yen du jɔ bɛ fan kelen fɛ wurudikɛlaw bɛ don yen ka wurudi kɛ wa dɔnniya laada tun ye nin ye fɔlɔ de mɛ e kelen fugariden bɛ sigi k'e bɛ ta o de y'a dɔn sagila ye ne ta de ye wa n ye sagila kalan burusi kɔnɔ wa n ye sagila kalan cɛkɔrɔbaw de bolo

olu olu ma atake i la i n'i ka donsoya bɛɛ to nɔfɛ k'i bɛ t'o min o kelen minɛ ka na so n'a b'i kuji ye o b'a sɔrɔ a b'i sɔrɔ n'an ka bakotigi jinɛtigi ninnu bɛ mun na yan k'an ka ba geren k'an ka ji tiɲɛ hali baji tɛ se ka soli ka min bilen i y'a min n'i y'a min furudimi b'i fa n'a bɛɛ kɛ woro ɲaga ni filenkolow ni tigafaraw ni fɛn kirikaraw ye ni jamana fanga ma nagasi jɔn bɛ nagasi n'o tɛ an b'a bɛɛ da tubabu la an an dɔ b'an yɛrɛw na de tubabu ta ma tiɲɛ o bolo c'est à dire ale ka kan ka fɔ karisa tiɲɛna a ma se k'a yɛrɛ dilan a bɛ se ka e dilan wa fɔlɔ zana de y'o ye karisa ma se k'a yɛrɛ dilan a bɛ se k'e dilan wa nka tubabu bɛ k'u yɛrɛ dilan anw tɛ se k'an yɛrɛ dilan ko aw tubabu nɔ don hali ni tubabu nɔ ye anw nɔ bɛ dɔ la o n'i ye kɛlɛla farala a y'a dabila ni e bɔlen dɔ kɔfɛ ka o susu ni bolokuru ye n'i ye kɛlɛla fara kɛlɛ bannen jɔlen n'i ye dɔ serilen ka bin o ye janfa ye donc jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ janfa bɛ kote bɛɛ laturu sakila tɛ dɔwɛrɛ ye a ye nama ta n'a t'a dɔn a ye na n b'aw kalan masa solomana sigi bɛ perezida ninnu ka kanali de kɔnɔ awoka zuzi porokirɛri depite minisiri

solomana ye kelen ye alahu taala ye kelen ye badarali ye kelen ye mori sumana ye kelen ye musa ye kelen ye o ye turabuden joli ye solomana badarali alahu taala sumana musa turabuden duuru o kuma na jamana ye seleke naani de ye camancɛla ye kapitali de ye n'i ye jamana sumalen ye kapitali de bɛ suma ka bɛn k'a fɔ a ye population réglé a banna duurunan ye masa arahamani ye ala ye dali kɛ o ye solomana badara ali sumana musa n'i bɛ jamana dilan dɛ jamana ka turabu de bɛ tɔmɔ ninnu sow kɔnɔ solomana taalen da ala taala ka so ɔhɔ o ni ala taala y'u fara ɲɔgɔn kan kɛ sumana o sumana o bɛ masaya la mun de kan ka kɛ ka saraka bɔ jamana bɛ suma sumana taalen i da solomana ka so ɔhɔ o sakila bɔ o ye ala taala ye o ala taala taalen i da badarali ka so mun de kan ka suma n'o ma saraka n'o wulila mun de bɛ kɛ jigiyaw de bɛ tiɲɛ bari n'i y'olu eh, ala taala ni eh, badarali wolo o ye ɛnsa ye o turabuden ɛnsa o ɔhɔ o ye dimi de ye jamana bɛ buruja ka jamana bɔ jamana maa bɛɛ bɛ bɔ nafigi bɛ caya tiɲɛ fɔla ye tiɲɛ fɔla bɛ caya u bɛ dan sira la nkalontigɛla o de bɛ kɛ setigi ni fangatigi ye o kuma na n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ maliyɛnw ye a k'a partage a k'a se faamaw ma a k'a se dɔnnibaaw ma ko ne ko mali dɔnnibaaw ma k'u tɛ fɛn dɔn ko jamanatigiw ma minnu ye danbetigiw ye n'u bɛ fɛ jamana ka suma

karisa n bɛ fɛ nin ko in ka dilan ou bien ne dɛsɛra n bɛ fɛ nin ko in ka dilan ou bien n bila dɔ la dɔrɔn e ka ne bila dɔ la dɔrɔn kuma man ɲi o y'i dɛsɛ de n'o tɛ kuma ka ɲi o tuma na n bɛ fɛ k'aw bila nin yɔrɔ la a k'a faamuya dɔnni ye fɛn dɔ ye lankolon ko tɛ mali ye fɛn dɔ ye danbe dugu don mali ye fɛn dɔ ye cogo min bɛ mali la o se tɛ mali kɔnɔ bilen a taara mini an bɛ k'a bila dugu mɔ de n'an ma bɔ diinɛtigi ninnu kɔ a tɛ nin nin ɲɛ tɛ dɛ n m'a fɔ a ka bɔ diinɛtigiw kɔ ka taa boli sɔn dɛ ayi a ye k'a yɛrɛ ye a ye k'a yɛrɛ ye o tuma na nin ye nin ye n b'aw bila nin yɔrɔ la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ